Chuireas ceist air cad é an rud, cad an saghas cainte a thabharfainn mar go raibh fiche neomat agam, an dtabharfainn caint dheas díbh nó an dtabharfainn caint cruaidh agus dúirt sé Á, seaca ná. So, 1750 bhí an réabhlóid tionsclaíoch againn. Agus do tharla, thosnaigh gluaiseacht ag éirí as sin. Chuaigh na daoine isteach sna ceardlannaí na, na, an, an, ceártan agus thosnaíodar déanamh úirlisí le foirmle. Agus dá bharr san thosnaigh an daonra ag leanúint isteach go dtí na hionaid pobail, na cathracha agus na bailte agus. d'fhásadar san agus an chéad eile tháinig tionscal déantús bídh isteach timpeall orthu san, na feirmeoirí. Gan dabht nuair bhí na feirmeoirí ag iarraidh bia a chur ar fáil don daonra mór sin as níos lú talamh chaitheadar slite a fháil chun an táirgiú a mhéadú.

paistí, paistí beaga talún timpeall na bailte is na cathracha. Ní raibh na minerals agus na rudaí istigh sa bhia so gheibheann tú galair ag teacht chun cinn mar a fheicimid inniu, ailse agus rudaí mar sin. So, d'athraigh an pictiúr. Bhuel, d'athraigh crot an fhir chomh maith. Go dtí sin bhí an pobal scaipthe go ginearálta agus bhí crot an duine, bhí guailní agus cromáin ar chomh leithead. Ach an suntas go raibh an fear ag seasamh istigh sa cheárta, nó sna monarchain mar a tháinig tar éis tamall. Bhíodar dul mar sin t-am go léir ní raibh aon bogadh ar siúl acu. D'éirigh na guailní i bhfad níos leithne so gheibheann tú an crot sin ar an fear. Anois tá gach éinne ag suí síos is gheibheann tú an crot sin ar an fear agus an bean. So but an rud a chríochnaigh an gluaiseacht sin, an áit gur chríochnaigh an gluaiseacht sin ná le mass production. Agus an fadhb le mass production gan dabht, ná gearrann sé amach mórán rudaí eile agus thug sé dhá chogadh domhanda dúinn agus thug sé centralisation dúinn go mór agus thug sé foirmle rialtais dúinn, sé sin ná riarúcháin. So do fuairis tír ar nós an Ghearmáin agus an Iodáil ag teacht le chéile, fuairis na himpireachtaí móra saghas ag comhdhlúthú, fuairis tíortha ar nós an Ind ag teacht le chéile agus Ceanada agus an Astráil, tíortha móra a bhí déanta suas le scata tíortha eile ach teacht isteach le chéile agus fuaireas an Eoraip mar atá againn inniu, centralisation. No, aon cine nó civilization bíonn a saol i bhfoirm cultúr agus is le cultúr a dhíneann gach duine againn cinneadh obann. So dá mbeifeá ar an mbóthar agus dá mbuailfeá le tionóisc gluaisteán, an reaction a bhíonn agat ag an neomat sin is ea ceann a thógann tú bunaithe ar an gcultúr as a dtagann tú. So i roinnt cultúr, sé an cinneadh a dhéanfadh an tiománaí ná tiomáint leis b'fhearr dhom gan aon bhaint a bheith agam leis sin, b'fhéidir go bhfuil sé dainséarach. I roinnt cultúr eile, tá sé agus sinne san áireamh, deirimis Ó, caithfidh mé cabhair a thabhairt agus stopfaidh tú. Só déanann an cultúr ana-thionchar leis ar do shaol, i ngan fhios duit. Agus ins an cultúr sin tá sé i gcónaí ag athrú ag brath ar an saghas saoil atá á mhaireachtaint agat. Now, tá pointe eile, foghlaimímid an-chuid eolais inár saol leis an bhfuil, tríd an bhfuil, we inherit it. Thosaigh an ghné sin i 1964 i California deineadh an chéad tástáil ar phiastaí, earthworms, a chruthaigh go raibh na earthworms ag cur eolais ar aghaidh ó ghlúin go glúin go raibh na piastaí óga tar éis foghlaim ósna túismitheoirí gan an rud a fheiscint riamh. Agus d'fhoghlaim francaigh ansan agus lucha agus mar sin den tslí chéanna, cnaipe dearg, aibhléis, cnaipe gorm, bia. Bhí fhios acu gan aon traenáil a dhéanamh tar éis cúpla glúin. So foghlaimímid eolas. So tá roinnt cultúr agus baineann siad úsáid as sin. Ceann acu ab ea cultúr na tíre seo fadó. So bhíodh gach clann ag díriú isteach ar ghnéithe áirithe eolais. So bhíodh clann amháin agat a bhíodh ag baint le leigheas. agus théadh sé ó ghlúin go glúin. Bhí clann eile a bhí ag baint le oideachas. Bhí muintir Riada ag gabháil le oideachas. B'in é an rud a bhí ar siúl acu san, ó ghlúin go glúin. Bhí clann eile ag gabháil le cúrsaí fiaigh, cúrsaí iascaireachta, cúrsaí trodaíochta, cúrsaí eaglasta, easpag, go dtí a mhac, an uair sin bhídís pósta agus mar sin de. So, nuair a chuireann tú na rudaí sin go léir le chéile, caithfimid a thuiscint go bhfuilimid ag maireachtaint i saol go bhfuil gach aon rud ceangalta le chéile agus ní féidir linn pócaí a dhéanamh agus giotaí eolais a chur isteach iontu. Now, an trioblóid, i láthair na huaire, táimid trí nó ceithre bliana isteach i réabhlóid nua atá níos mó agus níos cumhachtaí ná an ceann a bhí i seventeen fifty. Tharla sé sin go léir cúig bliana déag, fiche bliain, 1750, 1770, bhí an díobháil, bhí an rud go léir déanta. Tá an ceann seo níos tapúla agus níos mó. Agus tá an-thionchar aige ar gach aon rud sa domhan. Ach níl na daoine ábalta a fheiscint mar tá siad in the middle of can't see the wood for the trees. So tá na symptoms againn, tá an cúrsaí airgid agus, tá cúrsaí riaracháin, tá na rudaí sin go léir, na siombail go léir a bhain leis an seanachóras i dtrioblóid, ní oibríonn siad a thuilleadh. Cúrsaí bídh, cúrsaí fuinnimh, tá gach aon rud i dtrioblóid. Ach ní féidir leo aon rud a fheiscint ach na symptoms. Ní féidir leo an galar a fheiscint, an cúis. Now tá seacht billiún againn ar an plainéad seo agus ní féidir leis an plainéad é a thógaint. So, but tá an nádúr go hiontach ag teacht thar n-ais go dtí an dúchas is an rud a bhíomar ag caint mar gheall ar an slí go dtéann eolas ar aghaidh. An rud a fheicimid ná eh go dtosnóidh an daonra féinig automatically Tiocfaidh sé go dtí an pointe agus tiocfaidh sé síos arís mar ní bheidh na daoine ábalta breeding mar deirfeá. Deineann an nádúr é sin i gcónaí. Nuair a bhíos an-óg is cuimhin liom gur dheineas experiment, fuaireas roinnt lucha bána agus bhíos a' fiafraí dom féinig n'fheadar cé méid luch a bheadh ann i ndeireadh báire dá mbeadh gach aon rud ar a dtoil acu. So nuair a fuaireas an deich bpunt Gaeltachta, chaitheas é ar chipboard, sheets mór chipboard, agus dheineas cás mór groí ann, áit, macallaí an áit seo, agus chuireas scata seomraí beaga is gach aon rud is chuireas dhá luch isteach ann. Chuaigh an daonra suas go dtí céad is a ceathair déag. Laistigh de sé mhí ní raibh ach luch amháin fágtha. Now bhí gach bia acu, bhí gach entertainment acu ach bhíodar ceangailte istigh agus d'itheadar a chéile agus do stopadar ag pórú agus do chuaigh na cinn fireann leis na cinn fireann is na cinn baineann leis na cinn baineann is do stopadar go léir agus níor fágadh ach luch amháin do leogas saor é. Bhí trua agam dó. The point is, eh, deineann an nádúr tagann sé isteach. sa slí céanna gur féidir le eolas teacht chugainn ó ghlúin go glúin, tá rudaí eile istigh sa nádúr atá dearúdta againn, mar táimid tar éis pócaí a dhéanamh de gach aon eolas atá againn, le leigheas, le maireachtaint, le riaracháin, le bíosa, le gach aon rud. Níl an cultúr iomlán againn a thuilleadh. Feiceann, just i dtaca leis sin, bhí ana chara liom, an tAthair Diarmuid Ó Ríordáin, bhíodh sé ag obair san Aifric, agus fear saghas ildánach ab ea é but bhí sé ag insint an mbeadh gorta an-chruaidh a bhí ann go raibh sé istigh sa stáisiún san oíche ag féachaint ar na daoine ag teacht isteach sa champa agus chonaic sé an fear seo teacht chuige le titim na gréine tríd an smúit tarlaíonn na nithe an-tapaidh ansan agus bhí beirt leanaí málaí cnámh uillinn cnámh iontu ar sodar aige agus bhí bunóc ina bhaclainn aige ag ól óna chíoch féinig. Agus fuair, fuair Diarmuid amach go raibh seachtar leanaí agus a bhean céile caillte aige. Ach bhí an nádúr tar eis kicking in toisc go raibh baol ar an cine, ar an, ar an species, agus bhí sé siúd ábalta bia a thabhairt don leanbh dá olcas é, agus bhí an bheirt eile fós ag maireachtaint. Dúirt Diarmuid liom, Istigh sna campaí sin, tosnaíonn mná aimrid ag síolú arís, tagann siad, tosaíonn siad ag ovulating arís sna caogaidí. Tugann na mná leanaí iomlán ar an saol nuair a bhíonn siad féin ag fáil bháis leis an gorta. Gan dabht tógann na leanaí na mianraí is go háirithe as a gcorp siúd. So, the drive for survival of a species, tá sé an-láidir. But tá an taobh eile ar an phingin sin chomh maith. So, nílim buartha mar gheall ar, like, tá siad ag caint ar an daonra agus mar sin de, an freagra ar an daonra mór ard ná tabhair fuílleach bídh do gach éinne agus titfidh an daonra. That's the answer. Má fhéachann tú ar cá bhfuil na birth rates móra, tá sé san áit go bhfuil cruatan nó bochtanas. Agus an áit go bhfuil saibhreas, tá na birth rates ag titim go mór. Fiú amháin istigh sa tír againn féinig féach air sin. So, tá tionchar ag rudaí ar an saol go ndeinimid dearúd air. Now, rud éigin eile ba mhaith liom cur i bhur gceann, tánn sibh ag caint i gcónaí ar, you know, rudaí deimhnitheach agus samhlaíonn siad nach bhfuil aon slí eile chun féachaint ar an saol. Ach bhí slí difriúil againne. Cuir i gcás, an saol atá againn inniu, tá sé riartha ag an rud ar a dtugaimid Western Culture nó Western Thought, sé sin le rá, from the top down, Caesar, nó Dia mar a cheap sé féinig ar feadh tamaill, agus na ginearáil agus na fo-ghinearáil agus gach aon rud. Agus na rudaí is tábhachtaí acu san go léir, tá sé go léir ríofa le uimhreacha. Tosnaíonn na bóithreacha, so many kilometres or miles or whatever, numbers, divide, numbers, numbers, numbers, numbers. So tá currency againn, numbers, numbers, numbers, numbers. Tá luach ar gach aon rud. In fact, is féidir leat luach a chur ar phíosa ealaíne anois, is féidir leat luach a chur ar do láimh, ar do shaol, insurance. Tá luach ar gach aon rud. Uimhreacha is ea gach aon rud. Sin córas difriúil seachas an córas a bhí againne. Mar shampla, dlíthe na mbreithiún ab ea an córas dlí a bhí againn sa tír seo. Agus sa chóras sin ní raibh aon gardaí agat, ní raibh aon phríosúin agat, sin a bhí agat ná na breithiúna ag dul timpeall, ar nós na filí nó dochtúirí nó aon duine eile a bhí ag teastáil. Agus bhí gach clann i bhfeighil gach ball den chlann sin. So, dá raghainnse amach maidin amárach is go mbuailfinn pleanc ar ghluaisteán Thomáis, chaithfimis seasamh go dtiocfadh na breithiúna timpeall agus ansan deiridís Ó, caithfidh, caithfirse trí mhíle ceithre chéad nó leathghluaisteán nó pé luach a bhí acu ag an am, a thabhairt do Thomás agus mura mbeadh sé agamsa chaithfeadh mo chlannsa é a thabhairt do. Agus mura mbeadh an acmhainn ag an chlann agamsa, bheifeá ag caint ar sclábhaíocht ansan. Agus sin an rud a tharla ansan ná bhí mo chlannsa ag déanamh deimhin de ná rabhas ag tiomáint fiain timpeall na háite mar siadsan a bheadh ag díol as. Agus ní raibh aon costas príosún i gceist. Now is dearcadh difriúil é. Now ins na dlíthe breithiúna sin níl mórán díobh fágtha againn ach tá tráchtas iomlán amháin fágtha againn agus baineann sé sin le beachadóireacht, beekeeping. Agus ins an rud sin eh, De réir na dlíthe na mbreithiún má bhí beacha agam sa rud atá, do chaithfinn cíos a dhíol le aon duine go raibh talamh acu timpeall orm go mbeadh na beacha ag bailiú meala uathu. Now an uair sin ní raibh pócaí beaga talaimh ag gach éinne, is amhlaidh a bhíodh clann, clannaibh timpeall in áit i ngleann nó i gcaid nó ins mar sin so ní raibh ach cúpla duine go mbeadh orm cíos a dhíol leo. Agus sé an cíos a bhí ann ná aon trian de thoradh na cruiceoige. Agus sé an slí go dtomhaisidís é sin ná deiridís Taistlíonn an bheach an fhaid seo gach aon lá chun mil a bhailiú. Now san chaint atá againne, western thought, sin trí míle. Trí míle this way, that way, whatever. That's the distance a bee flies maximum. An slí Éireannach, an slí Gaelach chun é a dhéanamh ná Taistlíonn an bheach an fhaid agus a thaistlíonn fuaim clog cling cloig. clog ag bualadh nó an faid a thaistlíonn fuaim coileach ag glaoch, ach tá sé sin i bhfad níos cruinne mar nuair a bhíonn lá fuar taistlíonn an bheach nó eitleán, actually, nó fuaim i bhfad níos faide. Lá te ní dheineann. Ar talamh réidh taistlíonn siad níos giorra ó bhaile, ar talamh cnocach sléibhtiúil taistlíonn siad i bhfad níos faide. So is córas difriúil é. Ní oibre a bhí ann, is rud difriúil a bhí ann. Now táim á rá san libh mar go gcaithfimid na an shift sin a dhéanamh inár saol anois má tháimid chun maireachtaint. 'Cause leis an réabhlóid nó is é an rud atá tar éis tarlúint ná eolas. an rud. So tá centralisation críochnaithe. Tá ré mass production mar déarfá saghas críochnaithe mar as seo amach is siad robots agus monarchain a bheidh ag déanamh an stuif sin. Má mhairimid, if we survive this year, beimid alright. Tá airgead mar is eol dúinn críochnaithe. Tá banking mar is eol dúinn críochnaithe. Sin é an cúis go bhfuil na fadhbanna ann because there's no raison d'être anymore dos na rudaí seo go léir. We just haven't found a way around it. Ní fheicimid an fadhb féin. So feicfidh tú i bhfad níos mó de beidh saghas dlí domhanda ann más maith leat. mar tá an domhan tar éis éirí beag so beidh saghas rudaí comónta, tá siad ag iarraidh saghas currency domhanda a dhéanamh but ní féidir leo é sin dhéanamh mar, mar fheiceann sibh leis an, na Gréagaigh inniu, dá mbeadh an drachma thar n-ais ag na Gréagaigh, d'fhéadfaidís díluacháil a dhéanamh air, bheadh gach aon rud a thabharfaidís isteach sa tír an-chostaiseach, íle agus rudaí mar sin ach má thá bia á tháirgiú acu sa bhaile agus má thá gach pá díolta, bhuel aon rud a bheadh déanta sa tír bheadh sé níos saoire. Like bheidís ábalta containing ach chaithfidís gan na fiacha a dhíol ansin mar ní fhéadfaidís na fiacha a dhíol i euros mar bheadh an drachma chomh beag a luach i gcomparáid leis an euro. So, feiceann tú go bhfuil buntáiste ag baint le currencies áitiúil. So, sin rud a bheidh againn ná beidh, is dócha go mbeidh aonad domhanda againn. Tá siad ag caint ar aonaid difriúil, tá siad ag caint ar energy units, credit units, nílid tar éis socrú air sin ach tá ag caint air sin. Agus e Ansan, beidh orainn saghas rud áitiúil a bheith againn fhéinig ag malartú isteach is amach leis sin. Like thosnaigh an airgead le, le, le airgead, le airgead agus ór. Agus do bhí luach ag baint leis. Ach ansan do deineadh saghas an, an, an fís seo le páipéar gur, go bhféadfá luach, ór a fháil ar an bpáipéar ar dtúis, tosach an céad seo caite, agus tar éis an Wall Street Crash ansan, thosnaíodar ag bogadh an méid sin, ní gádh duit an méid céanna ór a bheith istigh agat chun backing up ar an méid páipéar a bhí amuigh ansan, agus ansan do choimeád sé sin ag fás go dtí gur thosnaíodar ag gabháilt don rud ar a dtugann siad an quantitative easing, in other words, just print away be damned.

cnoc mór groí dollars acu agus bhí sochar gur an tus lá scairt a bhí thall ar an taobh eile agus ní dhein sé aon nath ann in aon chor dúirt sé ah seo that's how you just print more of it so thit luach an cnoc simplí amach so caithfidh siad an dollar a choimeád suas anois nó beidh ní bheidh aon luach ar an airgead go léir acu so tá na Sínigh agus na Meiriceánaigh pósta le chéile agus tá an saghas sin rud ag tarlúint ar fud an domhain. Tá rudaí ag tarlúint timpeall ná fuilimid ag aithint a chuirfidh isteach orainn go mór. Cuir i gcás, an rud is mó a chuireann alltacht ormsa i láthair na huaire ná an rud a tharla leis an uisce. Timpeall cúig nó deich mbliana ó shin bhíodar ag rá go gcaithfidís smacht a chur ar foinsí uisce sa domhan. So, an slí go ndéanann tú é sin ná deineann tú é go léir registering agus cuireann tú utility i gceannas air agus ansan is féidir le daoine na utilities a cheannach. So tá sé sin ag tarlúint sa tír sin anois ó tháinig an IMF isteach. Tá, táid ag iarraidh registering ar na septic tanks go léir, registering ar an uisce go léir, na toibreacha go léir agus tosnaíonn sé, say tá Allegor fiver just a bheith ar an liosta anois ach nuair a bheidh tú ar an liosta le fiver le tamall ansan gach aon rud eile cosúil le ESB nó aon rud eile is féidir é a dhíol nuair a bheidh gach aon rud registered agus fé smacht. So tá rudaí mar sin ag tarlúint, sin gnó a bhaineann leis an mass production, leis an industrial revolution, tá an model sin briste. ní dóigh liom go n-oibreoidh sé go fadtéarmach but idir an dá linn beidh an cruatan sin againn so táim á rá libh go bhfuil mórán rudaí ag tarlúint timpeall orainn sa domhan i láthair na huaire ná fuil leath an scéil ar eolas againn mar gheall air agus i mórán cásanna ná tuigeann na haisteoirí féinig cad tá ag tarlúint. Tá lucht baincéireachta ag dul timpeall ag caint is caint is caint mar le baincéireacht is gach aon rud eile agus iad ag socrú a dhéanamh de rud éigin nach féidir a shocrú. An méid airgead atá d'fhiacha orainn anois sa tír seo, gan trácht ar éinne eile, ní féidir linn a dhíol thar n-ais. It's just not possible. So it's pie in the sky a bheith ag caint mar gheall ar you know, well, selling a shine, seisean, agus má thógaimid an easportáil suas, níl an daonra mór a dhóthain chun a dóthain easportáil a dhéanamh chun an méid sin airgid a thabhairt isteach chun na fiacha móra sin a dhíol. Agus ar aon chuma níl na margaí céanna ann a thuilleadh. Tá an tSín ag brath ar na Meiriceánaigh, ach tá an tSín i dtrioblóid uafásach i láthair na huaire agus tá comhlachtaí ag dúnadh síos ar fud na háite ach níl sé sin ar CNN nó ar Sky News nó ar aon rud eile. Agus an rud a tharlaíonn sa tSín nuair a tharlaíonn sé sin ná bíonn bochtanas ann, bíonn gorta ann agus bíonn réabhlóid. So tá mórán rudaí ag bogadh timpeall. Agus nílim tar éis caint in aon chor ar global warming. Tá sé sin i bpóca handy éigin eile. Ach tá sé sin fíor leis. Ní gá dhuit ach féachaint ar an nádúr agus féach cad d'imigh ar na beacha le blianta beaga anuas go bhfeicfidh tú an méid truailliú atá ag tarlúint san aer, high frequency radiation, agus ní féidir leo a slí a fháil thar n-ais go dtí an gcruiceog. Now, dhá bhliain déag ó shin thosnaíomar feachtas Bhunaíos ollscoil scairte, Acadamh Fódhla, mar do bhíomar saghas ag caint, cuid againn b'fhéidir go raibh rudaí mar seo chun teacht mar sin agus thosnaíomar ag obair ar eolas a bhailiú ins na dáimheanna éagsúla conas maireachtaint a dhéanamh, dá dtitfeadh an lug ar an lag. Ag an am do cheapamar go raibh sé farcical. But mar sin féinig, do Thrá Mhór linn. So, an bhfuil 'fhios a'd an slí go bhfuil na Meiriceánaigh ins an hall, go bhfuil saghas an rud seo acu Defcon five, four, three, two, one de réir mar a bhíonn an dainséar ann is go bhfuil nuclear war chun tarlúint. Bhuel, tá saghas Defcon rud againne chomh maith agus an ceann is gnáth go bhfuil gach éinne go breá boilsciú agus fás beag ar eacnamaíocht na bliana seo chugainn agus, you know, fiacha beag anseo agus airgead ag déanamh ansúd. Cúig. Ceathair ansan nuair a thosnaíonn rudaí géarchéim ag teacht agus caint ar chogadh b'fhéidir. Trí cúpla cogadh agus rudaí mar sin de táimid an-chóngarach do uair an mheán oíche anois. Siobhán, ó Nollaig. Like bhíomar scanraithe caint mar gheall ar ins an talamhaíocht le déanaí mar do bhí bhí cúpla rud eile tar éis tarlúint a bhí tar éis ratcheting up, abair, go ciúin fén radar. like an grab mór a tharla le bliain anuas gur fuaireadh smacht ar an íle go léir i dtuaisceart na hAfraice agus in áiteanna eile, sé sin suimiúil. Now do tharla sé fé réabhlóidí éagsúla agus fé chaint difriúil, but go bunúsach sin é a tharla. Cé leis an IMF? Bhfuil fhios agaibh cé leis an IMF? No. Tá scairshealbhadóirí san IMF, is le shareholders an IMF, agus tá an, tá deichniúr acu gur leo, gur leo é go léir. Tá 46 pointe 7 fán gcéad de sna scaireanna ag Rothschild. Conas nach bhfuil sé sin ar Nine O'Clock News? Conas nach bhfuil fhios agaibhse é sin? Ceapaimid go léir gur bancaerí atá ann, gur san International Bank rud éigin. Is dream príobháideach iad. Agus tá siad ag rá leis na rialtaisí cuir an uisce go léir fé smacht ansan agus cuir an séarachas fé smacht agus bliain aige sin is méad aige sin agus tair anso thar a cúig a chlog agus beidh cruinniú againn leat. Tá sé ar nuacht ar naoi a chlog ach nuair a thagann siad chun Bleá Cliath. So tá an domhan ag athrú. Agus sin atá ar siúl againn i láthair na huaire ná táimid ag cur bídh. Mar sin é an chéad, chéad céim, bia. Mar má tharlaíonn sé seo, agus le cúnamh Dé ní tharlaíonn, ní tharlóidh, má éiríonn linn dul thairis 2012 go dtí deireadh na bliana gan pléascán de shaghas éigin a chuirfidh an rud go léir, see tá gach aon rud ana-fragile. Tá rudaí ag dul go maith i láthair na huaire. Tá feabhas, tá saghas solas ó thaobh na EU, tá solas ó thaobh eacnamaíochta Meiriceá, tá figiúirí maithe ag teacht amach as an áit sin le déanaí, tá na Sínigh ag caint linn, tá rudaí saghas ag féachaint go maith anois. Ach má tharlaíonn aon rud, titfidh an rud go léir as a chéile an-tapaidh. Agus níl ach ceithre lá bídh in aon áit ag aon am. So, an céad rud a tharlódh ná bheadh daoine ag iarraidh eitilt a fháil abhaile. Só má thánn tú thar lear as seo go deireadh na bliana, déan deimhin de gur féidir leat teacht abhaile go tapaidh. That's for one thing, because Éire ceann des na háiteanna is fearr go bhféadfá a bheith. An dara rud a tharlóidh ná tarlóidh sé an-thapaidh ar fad. Deich lá, cúig lá déag done and dusted an rud go léir. Mar, an rud a tharlóidh ar dtúis ná coimeádfar na bréaga suas nó an cover nó chun nach mbeidh na daoine panicking. Coimeádfar é sin suas sna nuachta agus na rudaí sin go léir. But má thánn sibh cliste ye'll notice like rudaí ag tarlúint thuas all right agus beidh tú déanamh ar an mbaile agus bia an céad rud. Now níl an aeráid ró olc againn ins an oileán seo so ní gá againn bheith chomh uathbhásach tógtha le breosla is mar sin ach bia an céad rud. Nó le cúnamh Dé ní tharlóidh sé. Mar bheirimse Dia ní thuigeann éinne chomh holc is a bheadh sé dá dtarlódh sé. Sin rud eile a fhoghlaimíomar le deich mbliana anuas. Mheasamar go bhféadfaimís cúrsaí leighis a iniúchadh ach dá mbeadh drugs imithe bheimís banjaxed. Ach tá an-chuid eolais againn ar homeopathy agus luibheanna agus na rudaí sin go léir but níl aon rud leath chomh maith leis an an tablet nuair a bhíonn sé á thógaint agat is tú ag brath air. So it's not a picnic, ná bíodh éinne le romantic ideas acu, ah we'll get back to nice community and we'll all know each other, ní bheidh sé mar sin in aon chor. Agus críochnóidh mé leis an gcaint sin mar an parable na Vestal Virgins leis na lampaí agus an íle, go dtí an pósadh an fear, an dream go raibh an íle sa lampa acu, Scaoileadh isteach iad. Bhuel, caithfimid tréimhse beag a chaitheamh mar sin anois inár saol féinig. Just go dtí deireadh na bliana seo. Ceapaim féinig go mbeidh an cuid is measa de thart anseo mar beidh rudaí tar éis socrú síos is tosnóidh daoine ag caint mar tá rudaí iontacha, iontacha, iontacha ag tarlúint ar fud an domhain chomh maith. Ach we just have to hang on long enough to change the system chun greim a fháil ar na rudaí iontacha sin. roinnt rudaí just mar samplaí. Táimid ag obair le déanaí le Ley Lines, táimid ag iarraidh fáil amach maidir le san san dámh talamhaíochta mar de réir an an atá feicthe againn nuair a athraíonn tá uisce féinig go hiontach, tógann uisce an-chuid cruthannaibh, níl aon cruth ag uisce féinig ach tógann sé cruthannaibh ó rudaí eile agus athraíonn má thá na na na na. Ley lines seo ann, Ní thuigimid sa cheart iad is saghas dromchla fuinnimh, líontán fuinnimh ar fuaid an domhain, ar fad is ea iad, agus is féidir leo an structúr den uisce a athrú chun go mbeadh go mbeadh torthúlacht níos fearr ann, nó go mbeadh nimh ann chomh maith dá mbeadh siad sa tslí mhícheart. Agus fadó, ins an feirmeoireacht a bhí ar siúl acu fadó, roimis an. Roimis an teacht le chéile seo san Industrial Revolution, do bhí roinnt mhaith de sin ar siúl le uisce, fiú amháin anseo i mBaile Mhúirne do bhí sé á úsáid, bhíodh uisce dearg mar a ghlaoidís air á chur ar an dtalamh, bhíodh irrigation mar a ghlaoidís air á dhéanamh ar an dtalamh chun mianraí áirithe ó spotaí áirithe a tharrac isteach chun é a scaip ar an talamh. So, ach tá an eolaíocht sin go léir dearúdta i láthair na huaire mar tá gach aon rud ag teacht as málaí nó as, but tá an eolas sin ann. So ní fál go haer é. Now ba mhaith liom críochnú le dhá rud ar fad ar fad. Treisiú le Úna as ucht an rud mar an fichill mar creidim go hiomlán san rud atá á rá aici agus chaitheas féinig iarracht a dhéanamh láidir ag iarraidh an fichill a thabhairt thar n-ais san Oireachtas mar bhíodh comórtas mór fichille ag an Oireachtas agus nuair a bhí sé againn two oh five and two oh eight agus i gcoinnibh toil mórán daoine do throideamar chun é a thabhairt thar n-ais agus bhí Paddy McCarthy, Paddy the Scientist mar a ghlaodhmaid air, cabhrú linn agus bhíodar an-mhaith. Ach níor dheineadar ó shin é. So, aontaím go hiomlán leat. Agus ba bhreá liom comhghairdeachas a ghabháil leis an chéad chainteoir a bhí againn inniu, mar go bhfuil Fergal ag éirí as, de réir mar a thuigim, agus tréaslú leis as ucht an obair iontach atá déanta aige. Agus fuaireas request dó ar an raidió ó. Aisling Nic Títhigh. So tres minutos. So má tá aon cheisteanna agaibh, cad é an bhaint atá aige le ceol? Eh, na dúchasaigh san Astráil, tá, cuireann siad san síos ar an domhan, domhan ar an rud seo a dtugann siad songlines. Agus sé an bhrí atá le songline ná an stair go léir, mar sin é, slí, go n-insíonn siad an stair. Agus nuair a bhíonn siad san ag insint an stair, téann siad siar go dtí an tosach ar fad ar fad. Agus creideann siad sa tosach ní raibh faic ach folús. Agus nuair a tháinig na sprideannaibh seo isteach, d'fhás na sprideannaibh agus an teagmháil a bhí acu san leis an talamh, an talamh agus na sprideannaibh, an dá cheann le chéile, d'fhásadar ar mhuin a chéile. Phenomenology a thugann siad air sin inniu. Ins an Iarthar, like, caitheann siad ainm a chur ar gach aon rud. Bhuel, caithfimid ainm a chur ar gach aon rud. But ins na songlines atá againne, na Gaeil, ní Ceiltigh sinn toisc go labhraímid Gaoluinn, ní Brits sinn toisc go labhraímid Béarla, ní Normannaigh sinn toisc go bhfuil Fraincís ag roinnt againn. Táimid déanta suas de mórán treabha éagsúil ach tá an bun-stoc i bhfad níos sine. Agus an bhunstoc sin, tá sé ana-shuimiúil mar do thug sé Agrarian Society dúinn nuair ná raibh sé mórán áiteanna eile, má fhéachann tú ar na Céide Fields. Thug sé eolaíocht dúinn nach bhfuil fós dá thuiscint go dtí inniu mar nuair a bhí na leads sna Céide Fields le blianta, blianta, blianta fada agus nuair a bhí Brú na Bóinne tógtha, ní raibh aon trácht ar na Pyramids fós. Agus an foirmle atá le Brú na Bóinne agus na rudaí sin, tá sé bunaithe ar an spiral, atá i bhfad níos casta mar rud matamaiticiúil, má tá suim agat ansan, ná an Two Pi R atá mar bhunfhoirmle dos na pyramids. So, tá stoc an-chríon againn sa tír seo. Agus ar nós an Sulán thíos ansan, nuair a bhíonn tuile ann, titeann rudaí isteach ann agus cuireann siad dath ar an uisce ach scuabann an uisce leis chun siúil agus bíonn an dath tógtha isteach mar pháirt de ach glanta as arís. An slí céanna a tháinig dornán Ceiltigh isteach anso nó Miléisigh, dornán Normánaigh, dornán Sacsanaigh nó Sasanaigh. Chuireadar go léir a rian orainn ach an bhunstoc tá sé mar an gcéanna agus tá sé ceangailte leis an talamh. Agus an bundúchas a bhí againn i gcónaí, gur leis an talamh sinne, ní linn an talamh, sin tuairim Eorpach, gur linn an talamh. Sin é an rud nua againn anois go feirmeoirí, is liomsa an píosa sin, tóg do chois anuas, tá sé sin trí mhíle cearnach or whatever it is uimhreacha arís, tóg do chois anuas de sin, like, sin rud Eorpach. An rud Gaelach ná gur leis an talamh sinne. Cér díobh tú? Cad as duit? Agus sin é an cúis, nuair a théann tú go dtí na Gaeil atá in America nó san Astráil cúig nó sé glúin níos déanaí tá siad ag rá caithfidh mé dul abhaile go hÉirinn. Ní rabhadar riamh ann ná ní raibh a sheanathair fiú ann. Ach fós the home country, the home place, Éire. Agus bíonn an uaigneas seo acu don oileán mar tá an Gael difriúil. Sa dúchas. Tá mórán tíortha Eorpacha is níl an dearcadh céanna acu. An sampla amháin eile de sin ná in America, an dúchasach Meiriceánach, bíonn siad i gcónaí ag taisteal. Ní raibh, níor fhan aon treibh in aon áit amháin ach i gcónaí tréimhse in áit mór mar bhí an áit chomh mór, an tír chomh mór ar aon chuma. Bhuel, nuair a théann Éireannaigh go America anois nó Eorpaigh nó Indiaigh, aon duine, nuair a théann siad go America, tá an tionchar céanna ag an talamh orthusan agus taistealaíonn siadsan, so déanann siad moving house go rialta. Dá ndéanfása moving house sa tír seo dhá uair led shaol, bheadh sé déanta go minic. Níor dheineas riamh é, seachas nuair a bhíos im' gharsúinín an-óg. Thall ansan deineann siad go minic é, agus deineann siad b'fhéidir míle míle, you know, we're going to California for ten years, you know, oh I've got a job in Florida, another eight hundred miles that way or thousand miles or I'm going up to Canada for a while or just, in fact tógann siad an tigh leo uaireanta, ar trailers mór. Tá sé feicthe agam. sa cultúr difriúil talamh tionchar aici orainn. Caithfimid dul thar n-ais go dtí an talamh agus caithfimid tosnú ag féachaint ar cad tá timpeall orainn agus ag féachaint ar ár gcultúr arís chun na instructions a fháil conas maireachtaint agus sin an áit a thosnaímid. Ok?